OK, seo mír 17.3 sa leabhar, leathanach 501 ar aghaidh. Arís táimid ag féachaint ar difreáil, agus an uair seo, in ionad difreáil ó bhunphrionsabail a dhéanamh, mar a rinneamar i mír 17.2, táimid chun úsáid a bhaint as na rialacha agus é seo a dhéanamh i bhfad níos tapúla ná difreáil ó bhunphrionsabail. Now, tá cuid de seo déanta againn cheana féin i mír 17.1, agus arís beagáinín do i mír 17.2 but an uair seo táimid chun just rith tríd cad iad na rialacha difriúla atá i gceist. So, má thógaimid sampla do ehm cuar éigint nó líne éigint y cothrom le 3x plus 4 is féidir linn é seo a difreáil réasúnta éasca. dy dx cothrom le cén rud. Tógaimid an gach téarma ceann ar cheann agus deinimid difreáil air. So, an chéad téarma atá againn ná 3x. Má smaoin, má chuimhníonn tú siar go dtí mír 17.1, chun difreáil a dhéanamh ar seo agus ná dein dearúd, tá x leis féin cothrom le x i gcumhacht a 1. Méadaíonn tú an téarma fá comhéifeacht an x, which is 1.

sin 1. So x i gcumhacht a 0 sin 1. So difreáil ar an chéad téarma, sin 3, agus ar an dara téarma agus seo riail cuíosach nua cé gur luaigh mé go tapaidh i mír 17.2, an difreáil atá ar aon uimhir mar seo ná 0. Má tá uimhir agat leis féin an difreáil atá air ná 0. fós 0 anseo agus ní bhacfaidh mé le an plus 0 a scríobh ar an tríú líne. so cúpla rud le tabhairt faoi deara anseo. nuair a scríobhann tú x leis féin an rud atá i ndáiríre scríte agat ná x i gcumhacht a haon. nuair a dhéanann tú difreáil ar 3x Méadaíonn tú an comhéifeacht trí fá an cumhacht atá ag X, sa chás seo 1, so 1 fá 3, agus laghdaíonn tú an cumhacht a 1, so 1 lúide 1 ansan sa chumhacht. Agus an dara rud le tabhairt faoi deara ná má tá X agat i gcumhacht a náid, sin 1, an uimhir 1, Agus an tríú rud a thabhairt faoi deara, má tá tairiseach agat, uimhir, leis féin, nuair a dhéanann tú difreáil ar tairiseach faigheann tú 0. Déanfaimid sampla beag eile go deas tapaidh. Úsáidfidh mé dath difriúil an uair seo, just le haghaidh an craic. An uair seo tá Y cothrom le X cearnaithe móide 3X lúide 6. déan difreáil ar seo agus arís déan difreáil ar gach téarma ceann ar cheann so, X cearnaithe é sin a dhifreáil méadaigh an cumhacht, sin 2, fá an comhéifeacht agus an comhéifeacht ná déan dearúd nuair a scríobhann tú just X leis féin an rud i ndáiríre atá ann ná 1, X so is féidir linn 1 a scríobh ansan. Agus ansan an X i gcumhacht 2, laghdaigh é sin, laghdaigh an cumhacht 1. An dara téarma atá againn ná 3 fá X, X arís leis féin, sin X i gcumhacht 1, so an cumhacht an uair sin ná 1 fá 3, agus laghdaigh an cumhacht 1. Agus don téarma dheireanach, brón agus lúide atá ann i ndáiríre.

Agus fós lúide a haon anseo, ní bhacfaidh mé sin a scríobh. So, an freagra ag deireadh an lae ná 2X, ná déan dearúd, X i gcumhacht a haon, sin just X, agus 3 fá X i gcumhacht a náid, ach tá fhios againn go bhfuil X i gcumhacht a náid cothrom le haon, so 2X móide a trí. Sampla b'fhéidir beag amháin eile, díreach mar an gcéanna, ach rithfidh mé tríd é seo níos tapúla, níl mé chun gach uile céim a mhíniú an uair seo. Y cothrom le X i gcumhacht a trí, lúide, dó X cearnaithe, móide, trí X. Dy dx cothrom le X i gcumhacht a trí, nó trí X cearnaithe, lúide 2X cearnaithe, so difreáil é sin agus faigheann tú lúide 4X, agus difreáil an plus 3X agus faigheann tú plus 3. Agus cinn beagáinín níos casta arís an uair seo. Cad a tharlaíonn má tá. y cothrom le haon os cionn X cearnaithe agat? Conas a dhéanfá difreáil ar sin? Bhuel, tá slí eile atá b'fhéidir beagáinín níos fusa, ach féachaimid air díreach mar atá sé faoi láthair. Tá sé deacair é sin a dhifreáil, ní bheifeá i gceart díreach haon os cionn 2X a scríobh. Chun é seo a dhéanamh, Bheadh ort an X sin a thógaint suas os cionn an líne. Cad a tharlaíonn sa chás sin don comhacht? Más cuimhin leat na rialacha, athraíonn an comhacht ó móide a dó go lúide a dó. Anois is féidir leat é sin a dhifreáil. So X i gcomhacht now tá brón orm tá botún ollmhór déanta agam ansan. Ní dy dx atá anseo faoi láthair is y leis féin atá ann. So tá mé just chun é sin a bhaint ar eagla go bhfuil aon fadhbanna. Anois anois is féidir an dy dx a scríobh. So conas a dhéanfá difreáil ar seo? Díreach mar a bhí againn cheana féin, Méadaigh an comhéifeacht fán comhacht so is lúide dó an comhacht. Ní bhacaimid an haon a scríobh ach tá haon ansan os comhair an X. Agus laghdaigh an comhacht a haon so is fós an comhacht lúide a haon. Sa chás sin faigheann tú lúide dó fá X i gcomhacht a lúide trí.

chun uimhir ar nós fréamh X agus difreáil a dhéanamh ar sin. Conas a scríobhfá fréamh X mar comhacht? Arís, tá sé seo sna táblaí matamaitice, ach tá fréamh cearnach X cothrom le X i gcomhacht leath. Leis sin, ansan is féidir leat difreáil a dhéanamh air, agus faigheann tú leath, arís, sin an comhacht. méadaithe fá an comhéifeacht agus laghdaigh an comhacht a haon. Gheobhaidh tú leath fá X i gcomhacht lúide leath X i gcomhacht lúide leath, díreach mar a bhí againn anseo. X i gcomhacht lúide aon rud, ciallaíonn sé.

Anois, d'fhéadfaimis é sin, b'fhéidir, a ghlanadh suas beagáinín. Cad is brí leis seo? Ná déan dearúd, seo fána an tadhlaí ag pointe áirithe. DYDX atá ann. DYDX is Fána. Cén sórt fána a mbeadh ag an tadhlaí seo nuair atá X cothrom le ceathair? Cad é an fána ag X cothrom le ceathair? Sa chás sin, díreach cuir ceathair isteach in áit X, anseo. dó an fréamh atá ag ceathair agus dá bhrí sin an fána atá ag an tadhlaí seo ná aon ceathrú.